izi zikutanthauza kuti iyeyu ndi amene aziyendetsa mlandu umenewu nawaf salam amadziwika ndi mbiri yodana ndi dziko la israeli m'mbuyomu timamuona m'mawailesi akudzudzula mchitidwe wa israeli umene amachita west bank komanso gaza ndiye panopa amusankha kukhala mtsogoleri wa majaji oyendetsa mlandu wa ku gaza netanyahu ayenera kusamala kwambiri chifukwa akhoza kuluza mlandu umenewu nawonso mayiko amene amagulitsa zida zankhondo ku israel ayamba kusintha maganizo potengera ndi chigamulo cha khoti chimene chinachitika pa 26 january taona mayiko ngati japan spain ndi belgium asiya kugulitsa zida zankhondo ku israel ponena kuti asilikali awo achoke ku gaza mayiko amenewa akunena izi potsatira oda imene anapereka akhoti pa 26 january imene amanena kuti israeli pali umboni ndithu umene south africa inapereka ku khoti pa 19 december umboni umenewu ukunena kuti israeli imaphulitsa mabomba nyumba za anthu osalakwa kupha ana komanso azimayi ndiye akhoti apeza ndithu maumboni ndiye akunena kuti israeli ichoke ku gaza isapitirizenso kumenya nkhondo imeneyi koma aisraeli akukakamira ndiye maiko ena ngati japan belgium komanso spain asiya kugulitsa zida za nkhondo ku israeli ponena kuti asilikali awo achoke ku gaza tinaona last week maiko ena ngati egypt qatar israeli komanso america anakumana ku france kuti akambirane za mtendere zokambirana zimenezi zikuvutirapo chifukwa choona kuti mbali ziwirizi sizikugwirizana gulu la hamas likufuna nkhondo itheretu asilikali a israeli achoke ku gaza komanso akufuna boma la israeli litulutse ku ndende akaidi 2000 kuphatikiza marwani komanso Ahmad. Zimene akufuna Hamasi ndi zovuta kuti Israel ivomere chifukwa Marwan amene tikunenayi anagamulidwa life sentence. Ahmad anamugamula 30 years in jail, anapha nduna minister of tourism. Ndiye ndi zovuta kuti Israel atulutse anthu awiri amenewa. Komabe Hamasi yanenetsa kuti ngati Israel ikufuna kuti itenge anthu awo ma hostage akuyenera kutulutsa anthu awiri amenewa kuphatikizanso akaidi 2000 kuonjeza pamenepa achoke ku gaza nkhondo ithe mawailesi ena aku israeli alengeza masiku apitawa kunena kuti benjamin netanyahu savomera kuthetsa nkhondo imeneyi mbuyomu anaonjeza kuthana ndi hamas anthu anamukhulupirira pano asilikali ake ambiri akuphedwa ku gaza ndipo hamas sanaigonjetse iyeyu analonjezanso kupulumutsa ayuda onse amene anagwidwa ngati mahostage pamene ndikunena pano 30 anaphedwa ndi mabomba a israeli israeli imati ikapita ku gaza imangophulitsa manyumba osadziwa kuti nyumbamo muli mahostage ena amene asungidwa ndi hamas ndiye anaphedwa okwana 30 komanso ayuda ena 106 ali m'manja mwa hamasi ndikunena pano netanyahu akangoyerekeza kuthetsa nkhondoyi asanagonjetse yahya sinwar ndiye kuti politically akhala kuti waluza ayuda eni ake amuchotsa pa mpando mosavuta zili ngati ku africa kuno mapurezidenti amatha kulonjeza kuti ndizabweretsa ntchito ndizathetsa njala ndi zina zambiri koma at the end kumapezeka kuti alephera ndi amakhala pampanipani kunena kuti anthu aja kuti andivoteranso kapena ayi apanso nkhondo imeneyi pamene imayamba pa 7 oktoba benjamin netanyahu anauza anthu kunena kuti athana ndi hamas koma kupezeka kuti atatumiza asilikali omwe kuja hamas sanaigonjese komanso asilikali ambiri aphedwa kuonjeza pamenepo analonjeza kuti anthu onse amene anagwidwa nkuthawisidwa kubisidwa ndi hamas akawombola akabwera kwa moyo koma ena 30 aphedwa kale 106 akusungidwabe ndi hamas ndiye hamas ikunena kuti muchoke kunoko zimene zisanakwaniritsidwe ndi umboni okwanira kunena kuti benjamin netanyahu akangovomereza zimenezi ndiye kuti politically waluza mwachidule kuti iyeyo akhalebe mtsogoleri alibe option iliyonse koma kupitiriza nkhondo palinso nkhani ya chinsisi imene inachitika ku israel pa 7 oktoba hamas italowa m'midzi ndi kugwira ayuda angapo ena anabisidwa mchinyumba asilikali a israeli atafika kuti ayambe kupulumutsa anthu anaponya bomba kuphulitsa nyumbayo mpaka kupha ayuda 12 anthu amene anaona zimenezi zikuchitika anaulula kwa polisi kunena kuti si anthu onse amene anaphedwa ndi hamas pa 7 oktoba koma ena ankachita kuphulitsidwa ndi asilikali a israeli ngakhale kunoko ku malawi tinamva kunena kuti hamasi ndi imene idapha anthu ku southern israel koma pali ayuda ena amene amaona zimene zikuchitika kunena kuti yayi si anthu onse 1200 amene anaphedwa ndi hamasi asilikali a israeli nawonso anatengapo gawo anaphulitsa nyumba imene munali ayuda 12 ndi kuwapha pamene ndikunena pano boma la netanyahu lamanga mkulu wa asilikali amene amayang'anira unit imeneyo brigadier general barak hiram akumufunsa mafunso kunena kuti kodi akulu ndi chifukwa chani mumaphulitsa nyumba musanafufuze ndi chifukwa chani munapha ayuda 12 popanda dongosolo akampeza olakwa amuzenga mlandu saudi arabia yabwera poyera ndi kutsutsa kuti iwo ngati dziko sangapange ubale ndi israeli pokhapokha nkhondo ku gaza ithe masiku apitawa anthony blinken nduna ya ku america amene ndi secretary of state kunoko tikhoza kunena kuti minister of foreign affairs anapita ku saudi arabia kukanyengerera kuti apange ubale ndi israeli koma aluya amenewa akana kwa mtu wa galu ponena kuti sizingatheke pokhapokha ayuda asiye nkhondo ndi mapalestina komanso apereke malo amene analanda 1967 saudi arabia inapereka chitsanzo cha east jerusalem poyamba inali m'manja mwa mapalestina koma israel inalanda mwa force kuyambira 1967 mpaka lero panopa timamva kuti jerusalemu ndi mzinda umene uli ku israel koma before 1967 east jerusalem inali ku palestina west jerusalem ku israel koma israel inalanda panopa ndikunena pano jerusalemu yonse ili m'manja mwa israel saudi arabia inamuuza anthony blinken secretary of state ku Ame- ku america kunena kuti ngati iweyo ukufuna kuti ife tigwirizane ndi israeli choyamba wauze aisraeli asiye kupha mapalestina chachiwiri wauze maisraeli abweze malo amene analanda 1967 kuphatikizanso east jerusalem nayenso president wa irani raisi wadzudzula america chifukwa chobweretsa chisokonezo pa dziko lapansi potengera ndi mawu ake akuti asilikali a america akafika pamalo zinthu zimaonongeka komanso mtendere umasowa anapereka chitsanzo cha iraki syria libya ndi afghanistan akuti maiko onsewa kulibe mtendere lero chifukwa cha america kuonjeza pamenepa iyeyo anavomereza kuti irani ndi imene imathandiza gulu la hamasi ndi ndalama training komanso zida za nkhondo mukamaona magulu ovuta kwambiri ku gaza hamas al kasam brigade onse aja irani yavomereza kuti ndife amene timawaphunzitsa timapanga training kuwapatsa ndalama komanso timawapatsa zida za nkhondo ndi cholinga choti azilimbana ndi israeli purezidenti ameneyo anatsimikiza kunena kuti sasiya kuthandiza hamas pokhapokha atenge ufulu wawo tikapita ku ukraine zinthu sizikuyenda chimkulirano chikupitirira pakati pa purezidenti ndi amejeno pa 4 february zelenski amayankhula pa wailesi ya rai tv ya ku italy mwa zina iyeyo ananena kuti akulingalira zofuna kuchotsa ntchito mkulu wa asilikali ambiri atamva zimenezi anakwiya ndipo ayamba kutsutsana naye nkhani yofuna kuchotsa jeno valeri zaluzine inayambira pakanthawi panopa takhala tikuyinena ngati mphekesera koma pa 4 februwali zelenski waulula ndithu kuti iyeyo akulingalira zofuna kumchotsa mkulu ameneyu mu disemba zelenski anamupempha valeri zaluzine kunena kuti apange resign koma iyeyo anakana lero chifukwa cha kudererana kumene kulipo wangoganiza zofuna kumuchotsa by force komabe mmene zikuonekera zikuoneka kuti akamuchotsa jeno ameneyi zinthu sizikhala bwino ku ukraine kukhala chipwirikiti